ụmụnna mma mma nụ o e nwekwara isiokwu ọzọ dị mkpa anyị wepụtarala ihe gbasara ya nọ ya wụ ndị gọọmenti steeti igbo niile ejikọtawala aka ha emewene ọgbakọ ha ejila obi ha mewe ọgbakọ ekele dịrị chukwu maka oge ee ọrịa arịa agbakee mgbe ekwere ya wụ ọrịa agbake mgbe ekwere emeela ndị mmadụ amụta ọtụtụ ihe dị mma ya wụ ndị gọvanọ ndị na-achị steeti Igbo niile na ogo nke ndọrọ ndọrọ ha na-asị na ha dị ise mana n'ogo nke eh, eh, ọha na eze ha dị asaa ya wụ Rivers na Delta mpaghara Delta so dị ya mhm, ya wụ ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị kpacharakwa anya ka anyị hafụ ibute esemokwu n'etiti anyị ọzọkwa ee ihe ihe na-akpagbu anyị ebe ha nọ wụ ọ dị ka enwere ego ndị ee ọba ego ụwa dum chọrọ inye ndị steeti kwere na ha nwere ọrịa arịa agbake mgbe ekwere a nke a na-akpọ covid iri na itoolu ya wụ ọrịa ndị steeti Igbo amaghị ya ha ejighị ike mara ya mkpụrụ ole ma ole batara na steeti Igbo niile agwọọla ha ha na-ala ahụghị ya ka ọrịa dị ike ya wụ ekpere anyị ugbu a wụ nzukọ ndị ndị eh, gọvanọ steeti Igbo niile ka ha were akọ na uche were alo hafụ ise okwu were ịhụnanya na-eme ọgbakọ ha na-enwe mgbakọ ọgbakọ ha ka ha hafụ iji ihe ọjọ- bụ ihe ọjọọ n'uche were aka enwe na-etinye n'ofe ya wụ ka chineke nna mee ka ha were otu olu na-arụ ọrụ ọzọkwa mgbidi a nwanne anyị nwoke tinyere na ala anambra ka mee ka ọ na-ese okwu n'etiti ya na ndị nke delta chetakwa na anyị nwere mpaghara igbo nọ na delta ya wụ nwanne gakwuru nwanne gị ahụ na-achị steeti ahụ gị na ya kpaa alo nwee nkata mmụọ nsọ ga-edu unu unu enwe ezi nkata maka nchekwa ala anyị mana burukwenụ n'uche na anyị rọtala ịgbachi eh, iwere ngige eh, ogige gbachie agbata na ndị ugwu nwekwara ike gbachie agbata ha chetakwanụ na ụmụnne unu zuru ebe niile ma maranụ ka unu ga-esi na-eme ihe a ka ọ wụrụ ndị ọma ya wụ ndị na-ebughị e, ngwa agha ga na-abata mee ka ụwa dum mara fụta kwuo okwu n'ikuku ka unu gwa ụwa dum ihe mere unu ji na-etinye ogige ahụ na ọ wụhụ na unu sị na ndị obodo ọzọ abatakwala ka ha nwee ike ghọta ya ọfụma ya wụ ka anyị kpee ekpere onye ime eligwe taa anyị na-ekele gị ekele niile na nsọpụrụ na mbuli elu bụrụ nke gị n'aha Jizọs onye ime eluigwe ụmụ gị na-arịọ gị mee ka ndị ọchịchị steeti niile ndị a ndị ọchịchị ya bụ ndị gọvanọ steeti niile ndị a bụrụ onye ndu ha ka ha kpọrọ gị isi ala ka ha nwee nrube isi n'ebe ị nọ maka na ha sọpụrụhala gị ihe ga-adịrị anyị mma papa ha enwewo n'ọgbakọ mee ka ị bụrụ onye ga-anọ n'etiti ọgbakọ ha mgbe niile n'aha Jizọs onye ime eluigwe wepụrụ ha onye ga-ebute esemokwu ma ọ bụ onye ga-etinye aka enwe n'ofe ka ha nwee ike tụọ alo dị mma ga-enyere ndị Igbo gburugburu aka onye ime eluigwe ekwekwala ka ogige ma ọ bụ e, mkpọchi ụzọ a a kpọchiri n'ala otu ala Igbo nke chọrọ iweta ọgbaghara Papa ekwekwala ka o weta ọgbaghara. Papa mee ka onye gọvanọ Anambra na onye gọvanọ Delta daa ntị ka ha kpekọrịta ezi mkpekọrịta n'aha Jizọs ka esemokwu hapụ ịdịnị ka ha ghọta na ọ bụ iji chekwa ụzọ maka ndị ọjọọ ma ọ bụ ọrịa hapụ ifekasị ebe niile ka e nwee ike mara ka a ga-esi